ụbọchị taata ọ dị okwu bara uru okwu dị mkpa ọ dị oke mkpa anyị chọrọ itinye ọnụ ụmụnne anyị ndị bi na eh, delta steeti ụmụafọ igbo ndị bi na delta steeti ị nụnugo na ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ha abụghị ndị igbo na mmadụ na-aza afa igbo na-asụ igbo ị jụọ ya ebe o si ọ sị gị na ya abụghị onye igbo ọ bụrụ na ị bụha anụ enu ị bụha anụ ana ka e kwuenụ nke ị bụ mana e nwere ihe mere ede o ji wee bee nwii ihe na-ekwu maka ya bụ na anyị jụrụ ha sị ha kedu ihe kpatara o ji bụrụ na unu na-asị na unu abụhọzi ndị Igbo ebe em, ọ bụkwa na unu bụ ndị Igbo ya ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị taata ọ bụrụ na ya bụ nwanne m nwoke kwụsị okwu ọ dịkwa onye m ga-akpọta ga-atinye ọnụ n'okwu mana ka anyị nụ ihe bụ iwe ha ha ji wee kwuo ya bụ okwu e nwere mgbe ụfọdụ n'ime ndị bụ unu ndị bi ofe mmiri Niger eh, ndị Delta Ya, Afama sị na Asaba. ha abụghịzi ndị Igbo na ha em, ekwetaghazi na ha ga-esonye ndị Igbo amakwọ m ndị na-akpọ ndị Igbo ọ ndị na-akpọ ndị Igbo ndị Biafra ọ ndị na-asụ asụsụ bịa ke ndị na-akpọ ndị Igbo ndị Igbo bụ onye ọbụla na-asụ asụsụ Igbo asụ Igbo ke ya asụsụ Igbo because that time a lụrụ em, this eh, Biafra war that time of Biafra war ha si na the map of eh, Biafra si River Niger so ndị Biafra wụ ndị Igbo amaza m the definition of eh, akpọ ndị Igbo even right from time e nwere eh, different different regions eh, nọ na Nigeria e nwere Northern Nigeria na whatever even even that Bendel the that Bendel a na-akpọ ya Midwestern region that time so even that time a na Biafra war that um, civil war a lụrụ that time eh, that that time we retire kerori e mere the map si na from Onitsha down wụzi the um, Biafra ọ wụha Asaba down so ịma that time I wa- adị m so small that time a lụrụ the thing but acheckirigo m ya na inside Google hụ ya na from Onitsha gawaza down to even to Bayelsa was a Biafra so amaghị m ọ wụ na ndị biafra wụzi ndị igbo ndị igbo wụzi ndị ke ihe ọ wụ mana ihe anyị na-ajụ bụ ndị kedu ebe unu bụ ndị igbo ndị igbo biafra that eh, biafra map e mebe e mego the thing na eshie ego the boundary like eh, my place now mbiri in ika north east local government area as eh, we are demarcated from benin edo state

anyị nwa na-akpọ ya ọ wụ ika mana ha niile bụ igbo igbo is na ga ndị igbo but ihe mee the whole thing the whole thing nọ inside there wụ maka that time akida biafra ya all the thing according to that ya ihe were everybody iwe because that's a biafra a sị na that boundary si na ọnịsha

so ọ na acha awụ ndị Igbo like you na Anambra man nwee ike kpọ um, Imo man ndị Igbo ọ dị possible ya wụ na etu ị nọ na enwere ndị na-akpọ ndị Igbo enwere ndị na-akpọ ndị Igbo igbe ga make a research now gaa zote Agbọ whatever a na-akpọ ya ndị Igbo o nwere ndị na-akpọ ndị Igbo biko eh, kenekwa ọha na eze na-enene anyị ekelekwa m unu ekelekwa m unu maka the opportunity and the privilege unu nyere to jee kwu my own eh, share my own experience maka ihe n- nghọta about eh, the ihe my parents gwara m maka em, akụkọ Ehe. so i thank you people i greet you ndị be anyị sị na ọ bụ oru bụ onye na-amarọ ebe o si bịa anyị nwe 25 local gọọmenti 3 senatorial districts Delta North bụ anyị ndị Igbo ya 9 local gọọmenti Delta Central bụ ndị Isoko na ndị Urhobo 8 local gọọmenti ka fa nwe Delta South fa bụ ndị Ijọ na ndị Itsekiri 8 local gọọmenti so ndị Igbo nwe more local gọọmenti na Delta State than ndị ọzọ afa gị bụ Okeke afa gị bụ Okafọ afa gị bụ Nwachukwu ị sị na ị bụrọ Igbo gịnị ka ị bụzi Anyị ma na o nwee ndị si Bini na ndị ọzọ bịasị even n'anị Igbo East e nwekwazi ndị ọzọ mix even ndị si Ghana na ndị Sierra Leone bịasị na Enugu de nwanche eme Igbo you know the same thing ka anyị nọ na Aniọma Aniọma basically bụ ndị Igbo hmm? nkobali ndị Asaba ya bụ Ahaba Nteje ka fa si bịa Ọkpanam bụ Nri Ọwa bụ Nri Igbanke bụ ndị be Ogbemudia fa bụ Nri Ọgwashi Ukwu bụ Nri Igbuzo bụ Isu na Nri mana o nwekwa within the group ị bịa afụ dịka na Ebu dị na Oshimili local gọọmenti Oshimili North local gọọmenti ndị Ebu But the truly three communities awa na-asụ asụsụ fa wee lue taa ya bụ ndị Nri ndị Olukwumi or Yoruba na ndị Igala ya Ebu so ọ bụrụ na ndị ọzọ na-eclaim na fa abụrọ ndị Igbo fa ka mee ka ndị Ebu keepue their three languages keepue their language ebe ha si bịa ụfọdụ na-eclaim na fa si bini bịa fa esirọ bini bịa o nwere ndị a na-akpọ ndị ụmụ eze chime ya bụ dịka isele ukwu isele azagba ọbịọ ọnịcha ugbo na ndị ọnịcha sị okay nne fa bụ onye bini mana nna fa bụ chime onye igbo dibịa you know so ụfọdụ kwere na fa bụ ndị Igbo ụfọdụ ekwere na fa abụrọ ndị Igbo mana ndị unu abụrọ ndị Igbo a na-asịsị fa wazizi aza afa ndị Igbo ụmụ ụnụ niile na-asụ Igbo ọ bụrụ na ụnụ si bini bịa ka ụnụ si isoko ọ bụ urhobo bịa ụnụ aka na-asụ ọnụ ndị anwa na-aza afa ndị anwa emume unu ga na-egosi na ụnụ si ebe a bịa mana ife niile unu na-eme bụ ndị Igbo ka unu si echi eze ndị Igbo ọ gịnị kpatazi ya ọ bụ onye bịazịa na anị mmadụ okay ị nọ na be gị ndị anị mmadụ abịa displace ya welu your tradition welu every- everything in how many years weluzie their own language su- su- superimpose ya na your own language therefore i lofuzi ọnụ be unu mba nke a abụrọ eziokwu mụnwa kweta na anịọma niile bụ igbo mana o nwere ndị si bini na ndị ọzọ join fa mana fa pe mpe so ama asịzi na uh, arụrụ ụwa banye na akpa shuga so akpa shuga ama asọzi ka shuga so mụnwa kwe na anyị bụ ndị igbo ọ ya kpata m ji bụrụ president aka ikenga ya bụ igbo niile uwechue bụ onye ọgwashi ukwu ọ dị mma eh, ya bụ nwa amadi ekwuo n'etu o si dị ya n'ọnụ o kwuo n'etu o si dị ya n'obi i wee hụrụ na ya bụ ihe ebidorọ n'ebe ọ nọ na o bidoro n'ebe ndị nne na nna ya nọ ee eh, mana gịnị kpatara ha ji na-ekwu okwu a ee eh, ọ dịkwanụ mma ka anyị neba anya ee mara etu anyị ga-esi mee ya bụ ihe maka na anyị maara na anyị bakwara ụba bụ eziokwu mana anyị nwe ibe ibidozi na-atụfu ndị anyị maara na anyị bụ otu ọbara e nwere etu ọ dị Ugwumba bụ Ugwumba otu ihe bụ ihe ọjọọ ihe gbasara agha a nụrụ n'obodo anyị wetara anyị bụ na ọtụtụ n'ime ndị be anyị hapụziri ihe gbasara ezi omume wee na-esozi onye ji ego anyị maara na mgbe gara aga ihe a na-achọ bụ onye na-eme ezigbo omume Eh, ị chọọ ịkpọga nwa gị ebe ọ ga-agba boy ebe a ga-akụziri ya ahịa maọbụ kụziere ya ọrụ ma nke a ma nke ọzọ ihe ị ga na-achọ bụ onye ezigbo omume eh, onye nwere ezigbo agwa onye na-emeta ọfụma ka ọ ga-abụ emecha anya ka ya bụ nwata mụtakwa maka ihe a na-amụ abụghị sọsọ nya bụ ọrụ ma ọ bụ eh, ya bụ ahịa ihe a na-amụkwu bụ omume etu esi ahazi ihe etu esi mmekọrịta mmadụ na ibe ya mana ugbu a ndị be anyị ihe ha na-achọzi bụ naanị onye ji ego a sị gị ị na-akpọgara ya onye ọ ga-edukwu ya ụnọ ma ọ bụrụ na o mechaa ebe ọ bụ na anyị makwara na ọtụtụ ndị mmadụ ma ụfọdụ ndị kpatara ego ha na-abụ ha agbachara ha bọyị ha adị ekwe edu mmadụ ụnọ ngwa ka anyị kpọbatanụ chief gregory ibe eh, bụ onye na-eme mmemme ahụ a kpọrọ Uturu Cultural Carnival ọ dị ọtụtụ okwu o nwere itinye ọnụ n'ụbọchị tata biko ka anyị na ya nọrịanụ ihe merenụ eh, ọ na-abụ ị kpọọ eh, identity loss identity loss bụ dịka ihe mee gị ihe ukwu mee gị ga na-eze onwe gị eze mana ihe niile anyị ji na-eze onwe anyị eze afụala n'akụkụ anyị agbagotekwela ihe niile anyị na-eme wụ ndị niile kwerenụ na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma ndị niile kwerenụ na okwu anyị ga-anọfe nọfe ihe e, e, e, suggestion e mere eme by UNESCO ọ na-abụ ihe gaa gbatuo o mechaa ọ ga-arịgote elu nrịgote elu ọ na-abịa ugbu a ọ gaghị enwe ọdịda ọ nya mere bụ na o nwebeghị na onye anyị nwe n'ọchịchị ga-emenụ ihe o kwesịrị ime mgbe mbụ ọ ihe ọma na a na-amụ asụsụ anyị ka ndị mmadụ na-achọ ka a mụta ya o nwere mgbe ọ ga-eruzi ha enye anyị ọnọdụ anyị asụ anyị agaala n'ihi na ndị niile nọ n'amerịka obodo nọ n'amerịka na-alọtabe 20 years i ruo a na-eme cultural event ebe ahụ ọ ihe a mere na ndị si amerịka nke ugbu a kwuru na anyị chọrọ ịdị na-ebu kọlchọ niile anyị nọ na-eme na igbo uturu cultural carnival ndị gbara first to fifth to onye nke ise anyị evuru ha gaa amerịka na washington na Smithsonian Institute na-aga eme annual event so that ka onye ọbụla kpọta ụmụ ya ndị Igbo dum ka ha bịa hụ different eh, eh, ụdị na ụdị nọgasịnụ na omenala anyị ụjọ anaa atụ m that na anyị ga-agafere eh, atụmatụ ahụ ndị eruru ndị UNESCO anyị ga-emecha hafụ ya n'ihi na mụnwakwa bụ UN consultant ọ bụrụ na na i toro n'Enugu ọfụma ị wụ onye Enugu ndị niile na-arụ shu na tailoring from Robinson to Eze Street to Ogui to Owerri Road ha wụcha ndị uturu baa ime ogbete mgbe ahụ i ruo na na Ọnịcha na shu shu area ahụ iru ebe ahụ sị enwe ndị uturu nọ ebe a ndị mara achụfụ gị n'ụlọ ọ ya mere ndị uturu ji dị proud ịsị na ịbụ onye oshi na ọhịa ka gị mma ka ị na-ezu oshi na onwe onye uturu gị ego ọnụ ha ga-enwe na ọwụwa na omenala anyị datị na onye ahụ ha chere biri ya echi na ọ na-aga ịla so ọ ya mere onye ọbụla a ji sị ha onwekwa ihe ị na-arụ gị sị mba sị gaa mụọ ọrụ aka that's why ị ga-ahụ anyị na Aba ndị shoemaker ndị tailoring anyị juru ya eju ọ hapụrụ ịga akwụkwọ ọ wụziri ọhụrụ ọhụrụ a ka ụmụ anyị bịara gawazie akwụkwọ mgbe mbụ ị ga-aga ịrụ ọrụ Ọ- n'obodo anyị ebe a wụ uturu ọwụ na ị bee abacha gị gaa donye ya na mmiri na-achị achị ka the chemical nọ na starch were orugide mmiri ahụ ya enwe ike ịsafe ya mbata ebe ọ bụla isi bụrụ onye uturu bata na mmiri ahụ ịsacha aka gị ị wee gaa tinye aka gị na basket a chịrị taa ibeta ị ga-eburu the basket ga-evuru eketere ahụ ga-achịrị ya taa gawakwa ebe ị na-aga ọ bụghị oshi ihe a bụ na agụụ ji m ahụrụ m ihe nwanne m mewere onweghị onye asị ọ bụghị ofu onye na-azụ nwa ndị Igbo anyị hapụziri ọzụzụ nwatakịrị ya dịzie ka onwe onye nche ndị na-azụ azụ e nwe ihe a kpọrọ ya ndị na-eziga ụmụ ha eziga e nwe ihe a kpọrọ ya ọ wụcha ịga school wụ ya onwe ndị mụrụ ọrụ aka mgbe ha chetara tete n'ụra dịka obodo mba ọzọ si eme ha gaa akwụkwọ ị gaa Alaba ị kụọ mgbịrịmgba na a ga-enwetalị 30 percent ndị eh, na- na-ere ahịa bụ graduate o nwere ndị gụchara agụcha banye ọnọdụ anyị abụbụ ọnọdụ anyị nwere ndị ga-egosi anyị na o nwere ndị gụrụ akwụkwọ S- before ha mụọ anyị ee nna m ha bi na kaduna ndị uturu niile nke ọbụla batara ọ lọta krismas onye ọbụla eso ya onye ọbụla akpọta nwa ha mgbe a ka a na-enwe role model onye kacha eme ka ọ bụrụ onye nwa m mụrụ ahịa ọrụ n'aka ya onye kacha eme ezigbote ụma ka ọ bụrụ onye nwa m na-eso kama mgbe alụchazie agha onwezi onye na-asị onye kacha eme onye ezigbo ụma ka ọ bụrụ onye nwa m na-eso onye oshi tikata fụta ebe ọbụla a- onye- asị so ya ụmụ eh, ihe ọma ahụ eji na-ama mmadụ onye na-agbakarị mbọ onwezi mgbe ejiri werezi ya mere isiokwu ya gbara agụụ ọ na-agba agụụ na-ebute ajụcha anara ihe ndị ahụ ndị Igbo ka ji kpọrọ eh, ezigbo ihe ewụsị ya na ndị a na-akwado abụrụ ndị ọjọọ ndị ọjọọ ndị ọjọọ ndị ọjọọ ile anya obodo bara uru na-abụ obodo ofu onye pụtara ha nwee ezigbo omume ya zụọrọ ha ụmụazị onye ezigbo omume zụọrọ gị ụmụazị otu a ka ọ ga-adịgide ụmụazị ahụ na-agba mbọ dịka onye ahụ onye oshi zụkwanụ gị ụmụazị otu a ka ọ ga-esi dị ọ ya bụ ihe agha bịara gbasazie onye ọbụla ngwere n'ọhịa oke n'ụzọ onwezi onye chọrọ ịmụ ọrụ aka ọ wụzi mgbe atụrụ ya atụ mgbe efere ya efe ihe ọ bụla emere ka ego pụta ndị Igbo anazị ajụ ajụjụ ọ ya mere ihe niile ji na-emebisi mana anyị ka nwekwa olileanya dị ukwuu na nwa na nwa mgbe oge otu anyị bidoro na-ekwu ya na-ekwusi ya ike ununwa na-agbakwa mbọ na-ewegasị ihe a ebe ọ bụla ekwesịrị iwega ya ndị nna na ndị nne ga-ama na ịgwa ịsị nwa gị na ihe ọ ga-aba uru ezigbo ihe bụ ihe a ga-atinyere gị aka n'ukwu Obodo niile n'ala Igbo mụta ịkwụ na ụzọ kwụ ọtọ ịgwa nwa ha na ihe ọbụla ga na-eme ihe dị mma obodo ga-emegharị o nwere ihe mere na 1983 ofu onye be anyị gara Lagos gaa mụọ mekanik ọ mụdụ mekanik mụruo ya afọ ole a na-eme ya ha ga zuru moto 306 ekere ndị senetọs mgbe ahụ vuru moto senetọ ahụ na-agba ọ pụta na polisi otu enyi ya rị ya so ya gba anyị da ya sị ya akpọ onwe ya senetọ ndị polisi hafụ ya vuru moto rute n'ezi nne nne ya tie chei na nwa ya ọ dịbe 6 to 1 year ọ gara ịmụ mekanik na o torubeghị ịkpata ego ịgba moto a na ọ bụrụ na o bupụghị moto a here na ya ga-akpọrọ ya obodo a na-ekwu ekwu nwaanyị tiwe ndị obodo gbakọ ya nwa ya si mama ya nọ ya wee sị ya na ya- na ọ ga-apụ nga na o torubeghị ịgba moto na ọ nụtakwara na gịnị before agbaa nụ moto na ị ga-amanụ ị ga-amụcha n'ọrụ eduo gị ị ga-ebido bido nke gị bido kpakawa n'ego na o nwere nụ ka esi arị ya that na ekwe ekwa nwaanyị vu- eh, the boy vuru moto ahụ gakwuo n'ụlọ enyi ya nwoke ya rị ya so ha ga park ya ebe ahụ orugo nnọọ mme three four months after polisi si Lagos chọgide ha chọgide ha landịa ịbịa buru nwaanyị nwa- mama nwa ahụ ndị obodo gbakọ tie ị ga-ebu nwaanyị afụọ nwaanyị ekweghị na ihe ọjọọ nwaanyị ekweghị na ihe ọjọọ nwaanyị asị nwa ya na ọ bụ otorubi ịgba moto a n'ọhịa ọjọọ ka ọ mgbe ya kwu ya nọrọ n'ụlọ and ọ chụrụ nwa ya achụ hai ndị polisi sị na ihe o mere asị anya ndị polisi na ha ga-epick ya na nwaanyị akwụ n'eziokwu obodo gbaghara ya ka ebe ndị polisi fụọ ya megide investigation agazie n'ụlọ onye rịara ya so n'obodo ahụ gazie jide ndị ahụ kpụrụzie moto Ugwumba bụ Ugwumba ọ dị mma anyị anụna ọnụ mmiri okwu ya ya bụ ihe mebiri emebi a ka nwekwara ike imezie ihe anyị na-eme bụ ka anyị wee gwa ntị ọ bụrụ na anyị bụ ọnụ gwa ntị ọ bụrụ na ntị anụghị mbọsị a ga-egbupụ isi ọkwa ya na ntị ka a ga-egburu mana ọ dị mma ka onye kwuru nụ ka ọ ga-abụ ma a sị kedu ndị kwuru nụ ọ bụrụ na onye kwuru kwutere ọfụma maka na ntị a gwara nụrụ mụ ọbụma Igbonubo chọrọ ịpịachi ọnọdụ a maka na oge anyị agwụla n'ụbọchị tata m wee na-asị gị biko chibiri aka ghọrọ anyị n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-abịakwa ọzọ hmm? ebe ọ bụla ị nọ ebutarana anyị ajọ afa maka na Igbo anyị adịghị mma ka a na-akpọ anyị ajọ afa Yes, my people, you've heard from this this guy. Onye Igbo, he's speaking Igbo. Ọ na-asụkwa Igbo sị na na ya abụrọ onye Igbo. I don't, I don't understand the kind of confusion in these people's head. and these are part of, you know, the problems we face, right? And uh,